igbo ndị ọma na-ege ntị anyị ekene anyị ji um, ozi dị oke mkpa wee bịa n'ụbọsị nke taa afa m ka bụkwa nwada uju okonkwo afa m bụ nwada nkiru ugochukwu ndewo ee eh, ife o ji bụrụ good news bụ na mgbe nwata mejọrọ nna ya nna ya sị ya bịa ka ha mezie ị ma na e nwe good news onye nwe anyị sị ndị Igbo anyị bịa ka anyị na ya mezie anyị bịazie na ihe ahụ o ji wee chụpụ anyị na ya chọzi ịnabata anyị o wee sị na anyị ga-ebu ọnụ na anyị ga-ekpe ekpere na anyị bịazie ka anyị na ya wee kpezie and ihe a bụ na otu a ga-esi kpezi mkpezi a bụ na anyị na ya ga-abịa mbịakọta ndị Igbo niile ma ndị nọ n'ụnọ ma ndị nọ n'ọfịa ndị isi afịa ndị isi ụka ụmụ akwụkwọ ndị isi obodo ndị igwe ndị ọchịchị n'ụdị na ụdị dị iche iche na ngalaba ndị Igbo niile ka onye nwe anyị na-akpọ oku dị otu a so ka m jụọ nwanne m ajụjụ biko kee ife Chineke ji akpọ anyị oku a Chineke na-akpọ anyị oku dịka akwụkwọ nsọ kwuru na akwụkwọ Aịzaya 1 18 o wee sị na ọ bụrụgo na mmehie anyị adịka unyi na ya bụ Chineke ga-asacha anyị Joel chapter 2 from verse 12 to 17 kwukwara otu ife otu ife ahụ mhm. wee sị ma nne ma nna ma ụmụ okorobịa ma ndị echichi onye ọbụla mhm. gbakọ ka e beere chineke akwa mhm. maka obi iwe na-ewe chineke and o nwere ife otiti chọrọ iti ndị igbo chineke wee sị bịa ka anyị na ha dozie maka chineke anụrụgo ndị igbo dịka nwunye so na ọ chọrọ ka ihe otiti a tie anyị okay so na mgbe ọbụla ihe otiti na-achọ iti ndị n'ihi na chineke hụrụ ndị nke ya n'anya o buru ụzọ kpọọ ha oku bịanụ ka anyị mezie maka ihe otiti a na-akpọ judgment na-achọ ịbịa n'ala igbo unu gee ntị unu afụ na o tego ndị amụma na-ebu ya anyị nọkwa na era of ndị amụma ndị amụma na-ekwu ya ọtụtụ mgbe ọ dị ka anyị kpọchiri ntị ndị igbo wee sị na ndị igbo ada agba ọsọ mmiri until o bido wee zobe mana ya achọrọ ka mmiri maa unu anyị ka nọkwa na that line ahụ ndị amụma nọ na onye nwe anyị sị anyị na ife a na-achọ ịbịa n'anị igbo na ọ bụ na anyị bịakwute ya anyị na ya nwee ife a na-akpọ reconciliation na iwe ya ga-adajụkwanụ onye nwe anyị wee na-akpọ anyị oku a wee sị anyị anyị bịa ka anyị na ya mezie so nwanne m last question ọ bụrụ na kedu ndị eh, kedu ife ọ dị gị ka ọ ga-amịpụta mkpụrụ ma ọ bụ na e buo ọnụ a wee chọta iru Chineke ọ ga-amịpụta restoration ọ ga-amịpụta ndozi n'ozuzu oke dị ụtọ na chineke anụrụgo ndị igbo dịka nwunye kọwagodulu anyị ife chineke ife na-akọwa na chineke anụrụgo ndị igbo ee na-ekwu na ndị igbo bụ ụmụ chineke through covenant ọgbụgba ndụ bụ nna anyị abraham tinyere anyị n'ime ya so ọgbụgba ndụ a ka ndị igbo break wee jebezi ụzọ nke aka fa na-ekpezi arụsị dị iche iche na-emezi mpụ dị iche iche chineke wee gbakọdo anyị azụ biko onye nụ nya kọọla ibe ya o ebumọnụ a na-ebido na 15th eh, and 16th of November 2025 anyị wee na-akwadozi solemn assembly a ga na-eme on 29 um, November 2025 n'Enugu biko onye nụ nya kọọla ibe ya maka ọgbakọ na ibu ọnụ dị otu a tụsaanụ ozi a ka ndị Igbo niile nụ ya